ọ na-eme ochie dibịa chụọ aja ọ dịka o were enye ndị mmụọ n'aka ị hụ dibịa mara ahịhịa na mgbọrọgwụ dibịa na-ebu mkpa onye ọ na-arụrụ ọrụ n'obi dịka nke ya Ị mara n'ezie na oke ite ka bụ ọgwụ pụrụ iche kemgbe ụwa siri bido? Site n'aka Omesi Igwudu, ị ga-achọpụta na o nwere dibịa ka ma ahịhịa ndị ahụ nna nna anyị ha ji agwọ ya bụ ọgwụ

igbo na-atụ n'ilu sị na ikwukwu anaghị ebe na nkịtị omesi igwudu dịka dibịa maara ka ọma na ihe niile dị n'okpuru anyanwụ nwere ihe ọ pụtara ihe ọ na-egosi na ihe ọ na-arụ na o wekọrọ mkpụrụ obi na akụkụ ahụ ụfọdụ n'anụ niile ahụ iji wake nya bụ oke ite hazie dịka o siri kwesị Ndị Igbo na-ekwu n'okwu sị na anụ ji eze arị enu ma osisi na-enu inu. Ndị be anyị, ọ na-eme Omesi Igwudu hazichaa nya bụ ọgwụ a na-akpọ oke ite dịka ntọala ndị gboo siri dị. Ọ na-ahazikwa ọgwụ ọzọ iji nye onye ọ na-agwọrọ ọgwụ nkwado pụrụ iche ka oyiri ghara iyi oke ite ọ haziri n'ikpe ike maka na anụ anaghị eyi agụ. Ihe a mere na ndị kwere na Omesi Igwudu kwesiri ike ebe ndị jụrụ ajụ na-ekwetezi ugbua. Afa m bụ Clifford Chukwudolue, onye Ụmụọma Uli nke dị n'Ihiala Local Government Area, Anambra Steeti. Ee, ebumnobi m ji wee bịa ebe a taata bụ ka m ji kọpụta n'eziokwu na ihe ọma na-eme maka ihi na tupu m amata ezinụlọ a m nọ n'ime ya kịta o nwere ọnọdụ m nọ n'ime ya jọrọ njọ nke ukwuu a ọnọdụ a bụ ọnọdụ oke arụ mgbu oke ihe ụfụ oke nyanya oke nsogbu ụwa nke mere na mụnwa ụbọsị niile chi foro ihe m na-eche n'ime ndụ m bụ kedu ụbọsị m ga-anwụ kedu ụbọsị m ga-ana m mechie anya m na-afụ posta m meghe m mechie anya m na-afụ kanopi na-afụ ihe dị iche iche nke gosi n'eziokwu na the spirit of death is around me and have almost overtaken me m wee bido na-atụ ụjọ egwu wee bata m arụ at a time a na m akpọ nwunye m na-asị ya ọ bụ na m nwụọ nekwa ndị ji m ụgwọ nekwa ndị m ji ụgwọ mana o nwe mgbe o lu arụ nwoke m bido na-aza aza na-add weight day after day pains every day from head to toe ụbọchị ọbụla chi foro n'ụtụtụ nteta 6 o'clock before m ebinie na bed ọ na-akụcha 9 maka ihi na arụ ekwerọ m ibinite m wee bido na-ebe nje n'ụlọ ọgwụ asị m na ọ bụ hernia njekwa na nke ọzọ asị m na ọ bụ hernia m wee na-ebe na m ejighị ego oge a na-ekwu okwu enwehọkwọ m 5000 na akaụntụ wee kọsalụ ndị ọyị m ndị nchere na mụ na fa ga-abụ ọyị otu n'ime fa wee kwụnyelụ m ụgwọ iji nyere m aka onye nke ọzọ wee sị m na ya ama nye m one naira kama na ya ya agwa m ife m me eme m ebekwana mma na arụ na m bee mma na m ma ana na ife a na aka balị ya na ya ya egosi m ebe a ya eje ka e were ọgwụ igbo treatie ya nwoke a wee kpọrọ m wee bịa n'ebe a n'ọkịja kamgbe nne mụrụ m abịatụbeghị m ebe a before kama ọ kpọ m bịaruo ebe a m wee chọpụta na onye a bịa na be ya bụ onye na-akpọ omesu igudu one n'ọkịja nwoke a wee gwa m ego eji ya consult ya ana m akwụ ya mana obi adịghị m mma because arụ m niile na-afụzi m ụfụ na-egbu m mgbu kwụsịa ya bụ ụgwọ nwoke a wee sị m ee n'eziokwu na ọnọdụ m a needịrị enyemaka needikwa ịgbata ọsọ enyemaka na ife ọ ya eli m bụ 50,000 wee sị aa kekọ esigbula ego na dio na anyị ekwe ọnụ ọ sị ọ bụrụ na mụ chọrọ ikwe ọnụ ka m naba sị na m ama nkwe ọnụ anyway wee sị na before ya ebido inye m treatment na m ma eje see foto ka m fụ otu m otu m dị kpatara ọ bụ na ya treatisie m ka m fụ ife dị iche na capital b na ọkpa nnama wee naa je wetara nwoke a 20,000 sị ya bido treatment ọ sị m na ya ama mme m nakwa je mezuo ego ya 50,000 sị ya weta nye m ọgwụ ọ sị m na ya ama mme na m ma anagodi ka ya settlụọ mmụọ dị responsible n'ọnọdụ a wee na after two days nwoke a wee kpọọ m sị m bịa buru ọgwụ bịa buru ọgwụ mgbe m bịara fụọ ọgwụ a ọ dị m ka ọ ife ụmụazị dị m ka ọ ife egwuregwu sị ya na nwoke egwuekwa m wayo na nwoke etiekwa nwoke atụkwa m mgbada wee na-werekwa obi ọma na obi ọcha na okwukwe na-aṅụ ọgwụ a ka m na-aṅụ ọgwụ a o nwere ife dị iche iche m ma atụba ha anya si na arụ m na-apụta na-apụta na-apụta nke na-atụ m ụjọ aṅụsịrị m ọgwụ a nwee ezigbota nnwere onwe n'ụzọ pụrụ iche nke bụ na aṅụsị m ọgwụ a arụ niile wụwa m efe arụ mgbu niile gbatue naanị ugboro ịtọ ka m butere ọgwụ na be nwoke a na-akpọ omesu igudu nke izizi na ọkịja wee ṅụsịa ọgwụ a wee nwere onwe m o wee pụtazie na ife m ama mme before dịka nwoke na ana m emezi ya ọ bụ ihe ike ọ bụ ịgba ọsọ ka ọ bụ ịgba mbọ dịka nwoke ka ọ bụ ọlụ nwoke na-alụ dịka ihe eji mara nwoke ana m alụzi ya karịa ka ọ dị na mbụ m wee sị ee ya bụ na o nwe ndị ji ọgwụ igbo na-agwọ ọya n'eziokwu ya bụ na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nọ n'ezigbo ọrụ n'eziokwu nke a ka m ji wee kweta maka na o tee na m fụbara ndị na-ekwu na fa na-agwọ ọya mana m afụbeghị confirmation mana esi m n'aka omesi igudo na ọnọdụ mma wee mara na ezisi okwu na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ bụ nnukwute onyinye chukwu nyere ndị igbo na ndị na-ekwu eziokwu n'ọnọdụ ahụ mgbe anwa ọ dị m ka ọ bụ na chi ama efozi ekwere m nkwa sị omesi igudo ọ bụrụ na eziokwu na ị ya agwọta m ọrịa na ụbọsị anwa m akpụtara gị otu ewu a na-akpọta nkasa o wee sị m na otu a ka ya na-alike na mmụọ ya na-ejere ozi na-alike ịma aka ya mere n'ụbọsị taa bụ 18th December 2019 abịara m ka m gosiri eziokwu na onye akwasị ike na-enwe isi akwa and na onye nwagadi nwaanyị me- lasị nwagadi nwaanyị bụọ ya aja na ife gụrụ ya mbụ ya agụkwa ya ọzọ wee na-ekwu n'eziokwu na omesi igudo emezuwo ihe o kwuru ime ndụ m maka ihi na o mere aka ọ mara m o nyere m deeti ụbọsị anwa m bịara ọ nyere m deeti oktoba 20 na ụbọsị m ya-abịa ịtụ mma mma n'ụbọsị anwa luwe enweghị m ego dịka ọ bụ na nwoke amaghị anaghị ekwu eziokwu and ife niile o kwuru ọ ya eme ife mezuru otu o si ekwe m ya bụ otu o si wee dị ya mere n'ụbọsị tata abịalụ m n'eziokwu ka m kwụọ ụgwọ anwa m ji maka ihi na nkwa ọbụla ekwere ekwere bụ ụgwọ ma gosikwa n'eziokwu na obinigwe na onye kere ụwa ji omesi na-alụ ọrụ ma na-azụkwa ndị mmadụ Ogbu ọja bikube koro ma omesi n'ọkwa na iri afọ mmadụ nke ndị otu asịarị na ekutara na ya kụtara na ụra nkụ n'ihe agbụ na aka na-ele ya ya gazie